Ok. Tá fáilte romhaibh, a dhaoine uaisle. An cainteoir atá againn anocht sa sraith seo, Sraith Cainteanna, ná Tadhg Ó hIfearnáin. Tá Tadhg ina Ollamh le Gaeilge agus ina Cheann Roinne in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Sular ceapadh i nGaillimh é in 2017, chaith sé roinnt mhaith blianta in Ollscoil Luimnigh agus roimhe sin in Ollscoil na Briotáine Íochtaraí, Ollscoil Utrecht agus in Ollscoil Uladh. Díríonn cuid mhór dá chuid taighde ar shochtheangeolaíocht na Gaeilge agus teangachaí eile, agus is minic a bhíonn sé ag obair le grúpaí áitiúla Gaeltachta agus le heagrais phobail, dheonacha, ghairmiúla agus stáit ar cheisteanna dúshlánacha na Gaeilge sa tsochaí. So gan a thuilleadh moille, ba mhaith liomsa Tadhg Ó hIfearnáin a chur in bhur láthair. A Thaidhg. Go raibh maith agat, a Bhreandáin. Ba mhaith liom é seo a roinnt libh. Anois tá súil agam go bhfeiceann sibh é sin. Bhfuil an, bhfuil na pictiúirí le feiceáil ansin, an scáileán le feiceáil? Tá sé Tá, tá seo anois. maith. Tá. Ok. Bhuel, tá mé ag dul a labhairt anocht faoi, eh, faoin ionramháil teangan, eh, atá ag an Stát agus, eh, an dóigh a n-oibríonn sé sa, sa Ghaeltacht agus, eh, ins an Stát féin anseo. Thug mé beagáinín de, roinnt roghanna is dóiche do Bhreandán faoi na rudaí a bhféadfainn labhairt fúthu agus roghnaigh sé an ceann seo. So is bealach é seo is dóiche le bheith ag smaointiú ar an dóigh, ar an nádúr atá ag an stát agus an dóigh a bhfuil an nádúr ag na gníomhaireachta teangan agus an ról atá ag an duine aonair ann ansin. Tá an focal seo ionramháil a bhíonn in úsáid agam in amantaí ansin, is focal é a tharraing mé chugam féin a bheith ag cur síos ar na beartais, na polasaithe, ar na nósmhaireachtaí, ar na hidéeolaíochtaí agus bainistíocht teangan. daoine in teangacha éagsúla, insa Ghaeilic agus in sa Bhéarla, teangacha eile ansin, bíonn siad ag caint ar na rudaí éagsúla sin agus ag baint úsáid as na téarmaí éagsúla seo ar fad. Is dóigh liom gur féidir iad ar fad a chur le chéile faoi ionramháil. Dáiríre an dóigh a mbíonn muid a' bainistiú tréithe na teangan, bainistiú na teanga féin chomh maith, má bhíonn muid a' smaointiú ar an cinéal ruda atá sa Chaighdeán Oifigiúil mar shampla. nó i ról na gcanúintí agus mar sin dó. So, dhá rud mar sin a bheas ar siúl agam. Agus tosóidh mé le rud éigin a dúirt Joshua Fishman. Tháinig Joshua Fishman ar cuairt againn tá fiche bliain ó shin nó mar sin agus thug sé caint an oíche roimh chomhdháil do theangeolaíocht na Gaeilge. Agus labhair sé faoin Ghiúdais, mar is nós leis, mar ba nós leis, agus fá uair a chloig nó mar sin dó, agus cuireadh an cheist seo air, ag an deireadh ansin, duine a bhí i láthair a chuir an cheist, dúirt sé, bhuel, níor labhair tú ach faoin nGiúdais, cén fáth nár labhair tú faoin Ghaeilic agus tú in Éirinn agus tú ag comhdháil faoin nGaeilic? Agus is é an freagra a thug Fishman air sin, bhuel, is faoin nGaeilic a bhí mo chuid cainte. uilig, a dúirt sé. Agus tá, beidh dréachta de sin agam anocht, is dóiche. Beidh mé ag caint faoin Ghaeilge, beidh mé ag tarraingt ar shampla mhúnla a múnlaíodh i Meiriceá Thuaidh, a bhaineann leis na dúchasaigh ansin, agus beidh mé ag déanamh tagairt do roinnt áiteacha eile, ach ná bígí buartha, beidh, píosa ann faoin Ghaeltacht ag an deireadh. An darna rud a dúirt Joshua Fishman an lá sin, agus dúirt sé go minic é chomh maith ansin, ná an abairt seo a bhíodh aige, an cheist a bhíodh ag a athair go minic ag deireadh an lae nó deireadh na seachtaine, sin ná 'Sicil', sin an t-ainm a bhí aige féin, 'Sicil, Cad é a rinne tusa inniu ar son na Giúdaise? Nó teaghlaigh iad seo a bhí an-tógtha leis an teanga agus cúrsaí cultúir, ní le cúrsaí reiligiúin mar a tharlaíonn ach le cúrsaí teangan. Agus bhí siad ag streachailt leis an sóisialachas, bhí siad ag streachailt ar son a athchóirithe ins an saol agus ceann des na rudaí a raibh, ceann des na rudaí a bhí iontach tábhachtach dóibh ná todhchaí na Giúdaise féin, Yiddish, an teanga féin ansin. Agus tagann sé, tagann Joshua Fishman ar ais go minic ina chuid cainte, ina chuid scríbhneoireachta ar na ceisteanna seo, an fhreagracht phearsanta atá ag daoine a bhfuil teanga acu, go háirid teangacha a ndearnadh mionlú orthu ansin, an. fhreagracht phearsanta acu le dul chun cinn na teanga sin agus an dóigh ar cheart an teanga sin a chothú. So, tá ról ag an stát, cinnte, ach tá ról ag an duine chomh maith. Bhí Ben ar ceann de, Ben Ó Ceallaigh, ceann de na cainteanna a bhí ann ag an tús ins an tsraith seo ansin. Bhí sé ag caint ar an nua-liobrálachas déanach ansin agus, you know, chaith mé cúpla nóimeat, cúpla soicind b'fhéidir, cúpla nóimeat go tapaidh trí rud éigin atá iontach tábhachtach le tuiscint is dóigh liom nuair a bhíonn muid ag smaointiú ar an stát agus an saol ina bhfuil muid ná go bhfuil muid in comhthéacs áirithe, comhthéacs staire, comhthéacs sóisialta, comhthéacs polaitíochta chomh maith, atá i gcoitinne againn, nach mór, leis na háiteacha eile atá cosúil linn timpeall ar domhan. Bíonn muid ag caint ar an domhan forbartha go minic ar an Eoraip, Meiriceá Thuaidh agus cuid den Áis agus mar sin dó. Ach bíonn tionchar aige seo ar fud an domhain chomh maith ar na tíortha nach bhfuil chomh forbartha céanna ó thaobh na heacnamaíochta dó, más forbairt atá i gceist leis an saol eacnamaíochta idirnáisiúnta atá againn. Agus tá bealaí éagsúla againn le bheith ag cur síos air sin, an nua-aimsearacht dhéanach liobrálach an ceann is coitianta is dóiche. late liberal modernity nó rud éigin in sa Bhéarla ansin. An smaointeoireacht atá anseo ná tháinig an nua-aimsearthacht chun cinn is dóiche sa séú haois déag nó sa seachtú haois déag agus gur mhúnlaigh sé sin an saol a bhí againn go dtí le deireanas agus go bhfuil rudaí áirithe againne anois i gcoitinne nach raibh mar a chéile tá leathchéad bliain ó shin nó céad bliain ó shin nó mar sin dó. Táthar ann a thabharfas an caipitleachas déanach air sin chomh maith, sin é go bhfuil an caipitleachas fós linn, ach ní hionann an caipitleachas anois agus an dóigh a raibh Marx agus a leithéid ag cur síos air an t-am sin, go bhfuil muid in tréimhse eile den chaipitleachas, ina dtig leis na Sínigh a bheith ina caipitlí agus gan a bheith ag rá gur caipitlí iad, mar shampla. Agus ansin an dá cheann deireanach ansin, agus beidh sé seo tábhachtach dúinn, agus sinn ag smaointiú ar an dóigh a bhfuil an Stát agus muintir na Gaeltachta, pobal na Gaeltachta á múnlú féin, á n-iompar féin ansin, ná an rud ar a dtugtar go minic an fordhomhandú, nó an domhandú, an globalization, agus an tsárilíocht, an super diversity. Is téarmaí iad seo a tháinig chun cinn go mór ins an tsocheolaíocht agus a thrasnaigh isteach isteach sa teangeolaíocht agus ins an dioscúrsa poiblí go pointe in go leor tíortha. Tá sé, má thugann sibh aon ceann dos na nuachtáin mhóra is dóiche, tiocfaidh tú ar phlé ar na cineálacha seo agus bíonn, faoi mar a bhí Ben ag rá ansin, bíonn sórt a shainmhíniú féin ag go leor daoine ar an rud a chiallaíonn siad seo, cén bhrí atá leo. Ach an rud atá tábhachtach fúthu ar fad ná gur iarrachtaí teoiriciúla iad a chuidíonn linn, nó a chuidfeas linn, chun ord agus eagar a chur ar an tuiscint atá againn ar an dóigh a bhfuil cúrsaí faoi láthair, an dóigh a bhfuil an saol comhaimseartha, an dóigh a bhfeidhmíonn stát, an dóigh a bhfeidhmíonn pobal, an dóigh a bhfeidhmíonn an margadh agus mar sin dó. Agus sin an comhthéacs ina bhfuil muid ag plé cúrsaí teangeolaíochta agus cúrsaí pleanála teangan agus a leithéid faoi láthair. Tá tréithe idirnáisiúnta mar sin dó a dtiocfadh linn a bheith ag féachaint orthu, rudaí atá ag tarlú do mhionteangacha, teangacha a ndearnadh mionlú orthu timpeall an domhain. Is féidir linn a bheith ag féachaint orthu ins an catagóiriú, cén dóigh a bhfuil stáit trí chéile, ag plé leo, agus tchí muid téamaí, mótífeanna a bhíonn ag teacht chun cinn go minic. Mar shampla, an dioscúrsa ar fad faoi chearta, ach cearta an duine aonair a bhíonn i gceist chun teanga mionlaithe a labhairt le hinstitiúidí, sin é le seirbhísí stáit nó fiú go hidirnáisiúnta agus mar sin dó. Ní aithnítear cearta grúpa de ghnáth, ach bíonn ceart ag an duine aonair a rogha teanga a úsáid má chuirtear na cearta sin, nó má aithnítear na cearta sin, ar bhealach. Ní féidir ceart a bhronnadh ar dhaoine, bíonn siad ann de shíor ó dhúchas ansin, ach má aithnítear na cearta sin. An darna cuid. Bíonn maoiniú poiblí ann, so amharcann muid timpeall na hEorpa, amharcann muid fiú i Meiriceá Thuaidh i measc na ndúchasach agus timpeall an domhain chomh maith go pointe ansin, tá soláthar áirithe ón chiste poiblí ann do mhionteangacha sa scolaíocht. Ní hionann sin is a rá go bhfuil scoileanna ar fad ar fáil ins na teangacha seo ach b'fhéidir go bhfuil teangacha á múineadh ar scoil nó go bhfuil seirbhís taobh amuigh den scoil ach go bhfuil maoiniú stáit ag teacht fá na choinne. Bíonn soláthar áirithe ins na meáin chraolta, ní i gcónaí ar an idirlíon, atá ag teacht go mór chun tosaigh ar ndóighe, ach ins na meáin chraolta. Bíonn deontais le haghaidh gníomhaíochtaí cultúrtha, agus tiocfaidh mé ar ais chuige sin, rudaí atá sábháilte, ar bhealach. An dioscúrsa seo, chomh maith, teagann sé ag an am céanna leis na stát nó leis na na. na polaiteoirí móra is dóiche, na páirtithe móra polaitíochta agus go leor den gníomhachas atá taobh thíos, taobh thiar den chaipitleachas déanach, mar sin de táimid ag caint ar na comhlachtaí móra agus agus beaga, brúghrúpaí a deirtear atá iontu go minic ansin ach ina dhiaidh sin rialaíonn siad cuid mhór den saol s'againne, an dream atá taobh thiar de Microsoft, Zoom agus a leithéid mar shampla. go mbíonn siad ag féachaint orthu féin, ar na húdaráis féin, mar éascaitheoirí nó eagrais mhonatóireachta ar bhealach atá ag freastal ar dhóigh éigin ar éileamh ar sheirbhísí, agus maítear go minic nach bhfuil an oiread sin éilimh ar na seirbhísí sin. Ar ndóigh, is fáinne fí atá ann, nuair nach cuireadh na seirbhísí ar fáil a chéad uair, ansin ní bhíonn daoine á lorg, agus téann muid timpeall ins na ciorcail sin ar fad. Agus. ina theannta sin, lucht labhartha na teanga mionlaithe a bheith freagrach as tionscnamh agus cothú na teanga s'acu féin. Mar sin de, tá an dioscúrsa ann faoin fhreagrachas a bheith ar dhaoine nach bhfuil cumhacht acu ar bhealach, agus tá sé forleathan, ní in Éirinn amháin ach in áiteacha eile. Cúpla focal fán cur chuige a bhíonn ag daoine ár ndála féin is dóiche ins an saol acadúil go minic ansin agus amharcann muid ar an cineál rud atá scríofa fán nua-aimsearthacht seo, faoin bealach seo le bheith ag féachaint ar an saol ina bhfuil muid. Tchí muid scoláirí atá ag déanamh imní de na bealaí a nasctar teanga le dúiche faoi leith ansin. Cuireann sé as dóibh. ar go leor bealaí. Tiocfaidh mé ar ais chuige sin. Diúltaítear go minic don dioscúrsa athbheochana ar an dóigh sin chomh maith, nó is ionann athbheochan ar theanga agus an radharc siar go minic ansin, agus go gcuireann sé srianta ar dhaoine. An smaoineamh dáiríre atá, a bhí, atá go pointe ag go leor daoine a tógadh le mionteanga go fóill go bhfuil srian áirithe orthu, go bhfuil rud éigin ag cur bac orthu. agus nach bhfuil an saol oscailte dóibh agus mar sin de dioscúrsa a cruthaíodh in san ochtú sa naoú haois déag agus atá fós linn in intinn na ndaoine ar go leor bealaí, tá sé á neartú ag cuid den dioscúrsa in san saol acadúil, intleachtúil chomh maith. Ní in ollscoileanna amháin, ar ndóighe, seo na daoine a bhíonn ag machnamh dúinne ar an teilifís agus in san nuachtáin agus mar sin de chomh maith. Ina ionad sin, mar sin de, ceaptar go bhfuil an fhéiniúlacht theangeolaíochta a bhíonn ag an duine, go bhfuil, nó gur cheart go mbeadh sé, solúbtha, go bhfuil sé sreabhach ansin, gur féidir le daoine go príomha a chuid féiniúlachtaí a roghnú agus go bhfuil an tsaoirse sin ag daoine anois mar gheall ar an dóigh ina bhfuil muid insan saol. Anois, tá sé fíor go pointe, ach ina dhiaidh sin. An domhandú agus an tsár-ilíocht seo, an globalisation and super diversity, tá claonadh arís i measc go leor de na saineolaithe acadúla labhairt faoi theangacha mar a bheadh earraí iontu, sin é gur féidir leat iad a dhíol is a cheannacht, tá luach iontu agus dá réir sin is le daoine iad nó le daoine a bhfuil acmhainn acu chun iad a úsáid, chun iad a fhoghlaim agus is féidir an úinéireacht sin a bheith acu ar an teanga. Ar ndóigh, Tá sé, is tógáil é sin ar an dóigh a bhfuil na teangacha móra forleathana anseo in úsáid againn le fada. Is idéolaíocht bhunaidh de chuid an Bhéarla idirnáisiúnta, de chuid na Fraincise, de chuid na Rúisise, de chuid na teangacha móra ansin, gur sórt teangacha neodraithe iad ar bhealach ó thaobh an chultúir dó. Sin an dioscúrsa, níl mé ag rá go bhfuil sé ceart, an dioscúrsa go bhfuil siad neodrach. ó thaobh an chultúir dó, sin é gur teangacha na forbartha iad, gur teangacha an chultúir iad, gur teangacha rationalacha iad, teangacha iad atá saor ó laincisí dúchais, ar bhealach, ansin, agus gur uirlis iad, dá réir, do gach uile dhuine timpeall an domhain. Anois, eh. Tá sé sin ar ceann de na paradacsanna a bhaineann le athbheochan na teangan, ar ndóigh. Ar bhealach, ba mhaith linn go mbeadh sé sin amhlaidh do gach uile theanga, go mbeadh sé sin amhlaidh don Ghaeilge agus do na teangacha eile ar fad. Bheadh sé iontach dá mbeadh na milliúnta ag labhairt na Gaeilge agus gur cuma leofa faoin teanga, agus cuma leofa faoi dhúchas na Gaeilge, ach an teanga a bheith acu agus í a d'úsáid ar an dóigh sin, faoi mar a bhíonn daoine ag baint úsáid as an Bhéarla timpeall an domhain ar fad, agus. cuma sa tsioc acu faoi Shakespeare nó faoi an dóigh a raibh Chaucer ag scríobh is an cineál sin ruda. Tá sé neamhspleách ón chultúr. Ach an féidir linn é sin a rá fá theangacha atá mionlaithe agus cultúir atá mionlaithe? Nó, taobh thiar de sin ar fad, tá ionsaí dáiríre ar an rud ar a dtugtar pobal teanga nó pobal urlabhra go minic ansin, gur ann do grúpa daoine atá sainithe mar gheall ar an teanga a labhrann siad. Bíonn muid ag féachaint ansin san litríocht idirnáisiúnta faoi faoi seo an litríocht scolártha idirnáisiúnta agus bítear ag ceangal seo go minic le smaointe a bhaineann leis an naoú haois déag, b'fhéidir leis an chéad chuid den fhichiú haois agus go bhfuil an ré sin thart. Ach ina ainneoin sin, is cinnte go bhfuil ann do phobal teanga go fóill. Aithníonn daoine iad féin Mar gheall ar an teanga a labhrann siad, mar gheall ar an dóigh a bhfuil na nósanna teanga, na nósanna cultúir s'acu difriúil go teangeolaíochtúil ó na daoine atá in aice leofa, agus aithnítear iad ar an dóigh sin, sin le rá go bhfuil daoine ann a aithníonn go mbaineann siad le grúpa a bhfuil teanga i gcoitinne acu, tá daoine eile a bhfuil teanga eile acu, nó a bhfuil meascán de theangacha eile nó repertoire teangacha eile acu, a bhíonn ag amharc ar an grúpa eile seo mar a bheadh grúpa atá sainithe ag an teanga. Anois, is dóiche go bhfuil an teorainn atá idir na grúpaí sin, go bhfuil siad níos scaoilte ná mar a bhíodh, mar gheall ar an institiúidiú, mar shampla, i gcás na Gaeilge, mar shampla, sa dóigh is go bhfuil gach duine ag foghlaim Gaeilge in sa tír, thig linn a rá, b'fhéidir, nach bhfuil an teorainn idir na daoine a tógadh le Gaeilge agus a bhfuil Gaeilge acu, go bhfuil sé chomh diongbhailte, go bhfuil sé chomh cinnte agus a bhí, b'fhéidir. céad go leith bliain ó shin nó mar sin dó, agus tá sé níos scaoilte mar gheall ar an domhandú chomh maith, sin é go bhfuil, go fisiciúil, na pobail ina bhfuil an Ghaeilge chun tosaigh, go bhfuil sí á labhairt go fóill mar theanga phobail ansin, tá siad níos measctha ná mar a bhí. Tá, ní hamháin an Ghaeilge agus an Béarla, faoi mar a bhí le céad go leith, cúpla céad bliain b'fhéidir. Tá teangacha eile ann anois chomh maith agus bíonn daoine ag taisteal de shíor chomh maith. Bíonn daoine ina gcónaí sa Ghaeltacht agus iad ag obair in áiteacha eile, ar ndóighe, timpeall na hÉireann nó fiú thar sáile agus mar sin dó. Rud eile a thagann leis an dioscúrsa seo chomh maith agus nár mhiste a bheith ag déanamh machnaimh air ansin ná cumhacht an stáit le gníomhú. Cluineann muid go minic iarratais, éileamh simplí ó dhaoine a rá go caithfidh an Stát seo a dhéanamh, caithfidh an Stát é siúd a dhéanamh, tá sé faoin Stát rud éigin a shocrú dúinn agus mar sin dó. Agus sin freagra a bhíonn ní hamháin ag daoine atá ag obair ag an Stát, ag na polaiteoirí is mar sin dó ach ins an saol comhaimseartha tríd a chéile ansin, nach bhfuil an chumhacht ag an Stát anois agus a bhíodh. Tá agus níl. Má amharcann muid siar ansin, is cinnte go bhfuil athrú i nádúr an údaráis atá ag an stát. Má smaoiníonn muid, mar shampla, i gcás na hÉireann ansin, siar ins na fichidí agus na caogaidí, ins an chéad leath den fhichiú haois, an chéad tríocha bliain, an chéad caoga bliain fiú den tSaorstát, mar shampla ansin, nuair a rinneadh sainiú na Gaeltachta ansin, nuair a socraíodh oideachas agus riarachán trí Ghaeilge a thabhairt don Ghaeltacht. Bhí sé de údarás ag stát a leithéid de rud a dhéanamh an t-am sin agus rinneadh é in go leor leor áiteacha timpeall na hEorpa, rudaí den chineál céanna ansin. Glacadh leis go pointe gan mórán díospóireachtaí. Anois, thig leat a rá, b'fhéidir, gur bhain sé sin le haimsir na réabhlóide, go raibh daoine ar a shon. B'fhéidir go raibh. B'fhéidir go raibh daoine ina choinne chomh maith, ach glacadh leis an údarás a bhí ag an stát a leithéid a dhéanamh. An Ghaeilge le bheith ina meán teagaisc ar fud na tíre, mar shampla, chomh maith. Tionscnamh, dáiríre, a d'éirigh go measartha maith leis ins na fichidí is na tríochaidí go dtí na daichidí agus mar sin de. Samhlaigh dá mbeifeá ag iarraidh sin a dhéanamh anois, sa lá atá inniu ann. Dá mbeadh an rialtas le fógairt amárach ansin go raibh an córas oideachais uilig in sa tír le tiontú i dtreo na Gaeilge, go mbeadh gach duine ag dul ar na Gaelscoileanna i gceann bliana is mar sin de. Ní dóiche go nglacfaí leis. Bheadh roinnt daoine, b'fhéidir, cuid de na daoine atá anseo linn anocht ansin, bheadh siad sásta fá na choinne, ach ní dóiche go nglacfaí leis. Glacadh leis an gcineál sin ruda, ins na tríochaidí is na daichidí agus mar sin de. An Caighdeán Oifigiúil, 1958, b'fhéidir gurb é sin an tréimhse, deireadh na caogaidí, tús na seascaidí, a tháinig deireadh leis an gcineál seo dóigh oibre a bhí a bhíonn ag stáit ansin. 58 rinneadh an Caighdeán Oifigiúil, glacadh leis an gCaighdeán Oifigiúil, bhí sé in úsáid fud na tíre fan seachtóidí, anois bhí daoine ann i gcónaí nach raibh sásta faoin Chaighdeán agus tá go fóill. Má amharcann muid ar. Amharcann muid ar an díospóireacht a bhí ann faoin Caighdeán Oifigiúil in 2012 nuair a rinneadh ceann nua ansin. Tchí muid nach bhfuil an t-údarás ann a thuilleadh. B'éigean dóibh nach mór an rud a tharraingt siar agus coiste nua a chur ar bun ansin le é a dhéanamh arís ansin mar gheall ar an easpa údaráis a bhí acu leis an rud a athrú. Sin dearcadh iontach simplí, achoimre agam ar an scéal ansin. Ach sin an cineál rud a bhíonn i gceist ag daoine a rá, Níl an chumhacht ag an stát ach, ina ainneoin sin, is dóiche go bhfuil an stát níos láithrí i saol an duine ná mar a bhí riamh. Bíonn gach duine ar scoil, bíonn gach duine ar mheánscoil, bíonn daoine ag dul tríd an chóras oideachais tríú leibhéal chomh maith ansin, bíonn seirbhísí poiblí againn nach raibh againn roimhe, bhuel, nach raibh againn leathchéad bliain ó shin, seachtó bliain ó shin nó mar sin de. Tá an saol againn ann agus tá an stát linn ins an saol sin. So tá bealach againn. Anois, tá roinnt bealaí againn ansin le bheith ag smaointiú ar an dóigh a bhfuil an stát, agus bhí muid ag iarraidh le tamall, grúpa againn, smaointiú cén fáth dáiríre a bhfuil an stát ag déanamh na rudaí a dhéanann siad, nó cén fáth nach bhfuil siad ag déanamh rudaí eile a dhéanann siad. Agus, B'in cuid de na díospóireachtaí sin, cuid den chur chuige smaointeoireachta a bhí againn ansin. Bhí muid ag féachaint timpeall an domhain ar chuid de na teoiricí atá ag gabháil ansin. Agus tháinig muid ar an ghrúpa seo daoine atá ag obair leis na dúchasaigh i Meiriceá ansin, go háirid sin Arizona a bhí siad i dtús báire ach is rud staire a bhaineann an teoiric seo, atá bunaithe ar chúrsaí staire agus téann sí siar b'fhéidir céad go leith bliain, atá tógáil ar, go háirid, an taithí a bhí ag na Navajo agus ag na Lakota agus cúpla pobal eile de na dúchasaigh i lár-iarthar agus iardheisceart Mheiriceá. Agus táim buíoch go háirid do Tsianina Lomawaima agus do Terry McCarty a bhí ag obair linn ar na ceisteanna seo. Agus is iad siúd a tháinig ar an teoiric seo nó a mhúnlaigh an teoiric seo thar tréimhse b'fhéidir deich mbliana ansin, go teoiric zón na sábháilteachta a thugtar air ansin, nó safety zone theory mar a thugann siad féin air. Agus tá sé mínithe ansin ag a bhun in achoimre an rud a bhí i gceist acu. Séard a bhí i gceist acu, má amharcann muid ar stair an stáit i Meiriceá, stair Washington agus an dóigh a raibh siad ag plé leis na dúchasaigh. Níl aon amhras, nuair a bhí muid ag féachaint ar sin nach raibh sé i gceist acu riamh iad a chothú, riamh a chuid teangacha acu a chothú, a chuid cultúir a chosaint, a chuid. gabháltas is tailte a choinneáilt acu agus mar sin de. Ach ag an am céanna, má amharcann muid siar ar an dóigh a raibh siad ag plé leo ansin. Cad é mar is féidir linn a mhíniú ag an am céanna gur cuireadh leabhair scoile ar fáil sna teangacha ansin, gur cruthaíodh dlíthe úra a thug neamhspleachas dóibh nach mór i gcúrsaí oideachais agus mar sin de? agus ag an am céanna ansin go raibh orthu, mar shampla, deir siad ansin acht No Child Left Behind a chur brú uafásach ar gach uile dhuine i Meiriceá Béarla a fhoghlaim agus gan aon teanga eile a úsáid ar scoil is mar sin dó. Bhuel, tá, tá taithí againn ar sin is dóiche a bheith smaointiú ar na ceisteanna sin in Éirinn ach má fhanann muid thall i Meiriceá go fóill ansin, bhí siad ag smaointiú, bhuel, féach, an dóigh a mbíonn daoine ag míniú na ceisteanna seo de ghnáth ansin ná bíonn siad ag féachaint ar an tuile, tuile agus trá dhearcadh agus gníomh an stáit, sin é go bhfuil sé mar a bheadh luascadán. Sin, in amantaí bíonn siad ag iarraidh cosc a dhéanamh ar an difríocht atá idir na daoine a ndearnadh mionlú orthu agus an chuid eile den stát, toisc go bhfuil siad sórt bagartha. Cuirfear cosc air sin, ní maith linn an difríocht, táimid ag iarraidh iad a shú isteach agus saoránaigh chearta a dhéanamh daofa. In amantaí glactar leis an difear sin, agus corruair ansin bíonn siad ag cothú na difríochtaí chomh maith. Sin an stát atá i gceist ansin, sin é go mbíonn siad ag tacú le teangacha, ag tacú le hoideachas, ag tacú le cultúir, ag tacú le nósanna réamh-Chríostaí agus mar shampla i gcás na dúchasach anseo. Agus sin an dóigh a mbíonn muid ag smaointeamh go minic in Éirinn is dóigh liom. Ach séard a bhí siad a rá ansin, bhuel níl ansin ach rud tuairisciúil, dáiríre. Na beartais, na polasaithe a théann in aghaidh a chéile ansin. Tá siad ag luascadh, ó chosc go srianadh, go cur suas le difríochtaí, go dtí teangacha a chothú is ansin ar ais sa treo eile ansin. Ach dáiríre an míniú atá ar an scéal ná rud éigin eile, rud eile atá tarlú. Ná tá an t-ascalú seo nó an síor athrú seo tríd an tríd an am, is fianaise atá sin ar an difear a aithníonn na húdaráis idir grúpa faoi leith daoine agus an tromlach. Agus. An dóigh a bhfuil an difear sin ina bhagairt nó ina mhaith don difear mór, don saol mór. Sin an bealach a bhfuil Washington ag féachaint ar na dúchasaigh, mar shampla, ansin. An bagairt é sin do Mheirice? An bagairt iad sin nó an rud maith atá ann? An maith linn an éagsúlacht nó an bhfuil an éagsúlacht contúirteach dúinn? Agus mar sin dó, tháinig siad ar an múnla seo, zón sábháilteachta an stáit atá ansin. Cá bhfuil an stát sábháilte le bheith bogadh? Agus go príomha, an rud atá i lár báire anseo, na difríochtaí cultúrtha atá ag mionghrúpaí nó grúpaí nach bhfuil cosúil leis an tromlach, na difríochtaí cultúrtha agus na nósanna teanga atá neamhbhagartha, inghlactha agus incheadaithe a aithint agus a cheadú agus a chothú is mar sin dó. Ach an crios eile atá timpeall air sin, is difríochtaí contúirteacha iad sin ar cheart iad a chosc. Agus seachas a bheith ag smaointiú ar an luascadán a bheith ag dul anonn is anall ansin, séard atá ná na difríochtaí cultúrtha seo a mheasann an stát atá inghlactha, go mbíonn an ciorcal sin ag éirí níos mó nó níos lú de réir mar a athraíonn meon an phobail mhór, meon an tromlaigh, meon an stáit go príomha, agus nuair a bhíonn muid ag caint ar an stát níl muid ag caint ar na polaiteoirí per se, tá muid ag caint ar an dóigh a n-oibríonn an stát ar an tromlach, mar a dúirt mé cheana féin, na daoine a bhfuil cumhacht acu ins an saol chun dearcadh na ndaoine agus a gcuid smaointe a mhúnlú. Mar sin dó, an áit a bhfuil teanga ansin? Glactar leis an difríocht teanga, mar shampla, riachtanais oideachais faoi leith, toisc go bhfuil sé deacair ag daoine a bhfuil Navajo ó dhúchas acu teacht tríd an scoil atá i mBéarla, mar shampla. Ceadaítear an teanga a chur chun cinn, mar shampla, mura gcuireann sé an difríocht sin sa zón sábháilteachta, mura gcuireann sé as don zón sábháilteachta idé-eolaíocht atá ag an tromlach. Mar sin, is ar mhaithe leis an tromlach atá ag déanamh na rudaí seo, ar mhaithe le suaimhneas intinne an tromlaigh. Comhghéilleadh mar sin dó atá idir an ionramháil agus an gníomhachas, agus is seo é an rud a thuig go leor des na daoine, na gníomhaithe ins na, i measc na ndúchasach i gcuid des na grúpaí American sin, gur thuig siad dáiríre go comhghéilleadh amháin. Mura dtig leofa na. dul i bhfeidhm ar an rialtas, mura dtig leofa dul i bhfeidhm ar an stát agus an dóigh a n-oibríonn sin, caithfidh siad dul i bhfeidhm ar an zón sábháilteachta seo. So cuireann na srianta an zón sábháilteachta ansin srian ar na leasuithe agus na hathruithe agus cruthaíonn sé na deiseanna chomh maith dóibh rudaí a dtig leofa fáil away leis nó mar sin de. So mura dtig le gníomhaithe teanga múnla polaitíochta teanga an stát a athrú, caithfidh siad dul i gceannas ar an zón sábháilteachta seo, an áit a bhfuil na rudaí ag múnlú. Agus an prionsabal atá taobh thiar de sin, nó rud a bhfuil muid iontach, an-taithí againn air is dóiche agus sinn ag plé dioscúrsa na Gaeilge, rud a bhím ag rá go minic is dóiche agus gabhaim leithscéal le daoine a bhíonn ag éisteacht liom rómhinic ansin, is dóigh liomsa dáiríre go bhfuil dhá ghrúpa ins an saol in Éirinn, tá grúpa beag gníomhaithe ar son na Gaeilge agus tá grúpa beag eile atá in aghaidh na Gaeilge ar go leor leor bealaí. Mar a dúirt an tUachtarán nuair, daoine who think Irish is not dead enough, tá siad ar an taobh eile ansin. Agus den chuid is mó den phobal idir eatarthu ansin atá báúil leis an nGaeilge a bheag nó a mhór. Agus tá ar an dá dhream sin dul i bhfeidhm ar an ghrúpa i lár báire sa dóigh is go mbeidh sé sábháilte ag na daoine. ar cás leo an Ghaeilg rudaí fiúntacha a dhéanamh ó thaobh na polaitíochta de. Ceann de na paradacsanna bunaidh in Éirinn a thugann, mar sin de, a thugann sé seo, nó a chuireann sé seo sa solas é, ar bhealach, ná tá claonadh, ó tháinig athruithe i bpolaitíocht athbheochan an stáit, b'fhéidir, sna seascaidí, go bhfuil an stát dáiríre ag plé le muintir na Gaeltachta agus pobal na Gaeilge trí chéile, daoine a labhrann go rialta an Ghaeilg, amhail is gur pobal cultúrtha faoi leith iad sin atá ag freastal orthu ar bhealach atá difriúil ón gcuid eile den phobal. Bíonn, ní bhíonn bealach teilifíse dátheangach againn, go hoifigiúil tá ceann Gaeilge agus ansin tá neart i mBéarla againn, tá raidió i nGaeilg againn, tá. nuachtáin i nGaeilic againn agus mar sin de, tá scoileanna i nGaeilic againn agus ansin tá an chuid is mó den saol ag plé le rudaí atá i mBéarla ar an taobh eile ansin. Ach ag an am céanna, diúltaítear glacadh leis go bhfuil difríochtaí idir na pobail Ghaeltachta agus an chuid eile den dream a labhrann Gaeilge agus pobal na hÉireann. nó is í an teangaidh náisiúnta í, is í príomhtheanga oifigiúil an stáit í, ní mionteanga í, is teanga, teanga mhór í, dáiríre, ar le gach uile dhuine é. Agus tá sé sin ag luí go mór leis an cineál dearcadh seo faoin gcaipitleachas déanach nó faoin faoin nua-aoiseacht dhéanach chomh maith ansin, gur earra atá sa Ghaeilge chomh maith ansin. Mar sin de, go deimhin is féidir leis an stát a bheith a dhéanamh an dá rud seo, a rá go bhfuil pobal difriúil ann agus ansin ag diúltú ag an am céanna go bhfuil an pobal difriúil sin ann. Ceist mhór ná, an bhfuil an Ghaeltacht agus pobal na Gaeltachta difriúil, agus cén dóigh a bhfuil siad difriúil, is dóiche. An bhfuil cainteoirí Gaeilge, dúchais nó eile, an bhfuil cainteoirí Gaeilge díreach cosúil le saoránaigh ar bith eile ins an stát ach go bhfuil scil bhreise teanga acu, faoi mar a bhíonn go minic ins an dioscúrsa poiblí faoin Ghaeilge ansin, gur féidir leat, gur féidir le gach duine Gaeilge a fhoghlaim agus ansin níl aon difir idir iad siúd agus daoine a tógadh le Gaeilge nó daoine a bhaineann úsáid rialta as an Ghaeilge. So, difear tábhachtach amháin, agus tá na cainteanna seo tá siad an-ghearr, so tá mé ag caint go tapaidh agus mar sin de. Difear tabhachtach amháin, agus cuireann solas b'fhéidir ar an gceann seo, iarrann aird ar an gceann seo. Fiú sna ceantair is laige Gaeilge sa Ghaeltacht tá níos mó Gaeilge sa phobal ná mar atá sa chuid eile den tír. Tá sé ar cheann de sna rudaí atá sainiúil faoin Ghaeltacht. B'fhéidir go bhfuil díospóireacht againn faoi. Agus sampla atá againn anseo a luíonn leis an dá dhioscúrsa, is dóiche, ná sampla na dteaghlach a thógann a gcuid páistí le Gaeilge, sa Ghaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht chomh maith. Séard atá os bhur gcomhair anseo ná píosa beag taighde a rinne muid, sort mianadóireacht ins an daonáireamh a bhí muid le teacht ar líon na dteaghlach atá a' tógáil páistí le Gaeilge faoi láthair ins an stát. Tá sé an-deacair teacht ar eolas den chineál seo agus go háirid nuair a bhíonn tú ag plé leis an daonáireamh chomh maith ní féidir a bheith ag brath ar an daonáireamh ar go leor leor bealaí ansin ach tugann sé pictiúr, tugann sé sort tuairisc dúinn den dóigh a bhfuil cúrsaí. Agus séard atá againn ansin ná líon na dteaghlach, má amharcann sibh go bun ansin, líon na dteaghlach a bhfuil ar a laghad duine fásta

B'fhéidir gur fiú go bhfuil páiste atá 18 nó 19 a bhfuil cónaí air sa teach agus mar sin agus bheadh sé istigh ansin ins an staidreamh. Ach tá pictiúr againn anseo atá suimiúil go leor. Seo seo iad na contaetha ina bhfuil ceantar Gaeltachta agus tchí muid an dóigh a dtagann cuid mhór den dioscúrsa a bhíonn ann go minic fá thábhacht na ndaoine taobh amuigh den Ghaeltacht, bíodh siad ina nuachainteoirí nó bíodh siad ina cainteoirí rialta Gaeilge nó foghlaimeoirí Gaeilge nó cainteoirí dúchais Gaeilge nach bhfuil cónaí orthu sa Ghaeltacht féin. Tchí muid ansin sna ceantair mhóra Gaeilge ansin, Dún na nGall ansin, Contae na Gaillimhe ansin, go bhfuil sé soiléir go leor ansin go bhfuil i bhfad níos mó cainteoirí teaghlaigh a labhrann Gaeilge ansa Ghaeltacht ná mar atá taobh amuigh den Ghaeltacht. Ach mar sin féin, má amharcann muid taobh amuigh den Ghaeltacht ansin, tá i bhfad níos mó teaghlach taobh amuigh den Ghaeltacht. Agus bíonn an caint sin, díospóireacht seo ann á rá go minic ansin, bhuel, má fhaigheann an Ghaeilge bás mar theanga phobail sa Ghaeltacht, nach mbeidh an Ghaeltacht díreach cosúil le gach áit eile sa tír, beidh daoine ábalta a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge, tá sé mórán ar an dóigh chéanna, nach bhfuil? Bhuel, ceann de na ceisteanna móra ná an bhfuil sé mar a chéile nó nach bhfuil? Féachaimis ar Chorcaigh ansin, toisc go bhfuil sé iontach sainiúil ansin sa liosta. Tá ochtó is a cúig teaghlach anseo in san staidéar seo atá déanta, curtha le chéile againn. A labhrann Gaeilge sa bhaile, go rialta sa bhaile, nó taobh amuigh den chóras oideachais, ar chuma ar bith, in san cheantar, in sna dá cheantar Gaeltachta i gCorcaigh. Agus tá breis is ceithre chéad teaghlach taobh amuigh den. den cheantar Gaeltachta a dhéanann amhlaidh. So caidé an difear? Bhuel, má amharcann muid ar ar Chorcaigh, má amharcann muid mar shampla ar Plean Teanga Mhúscraí. Tá, má amharcann muid ar Plean Teanga Mhúscraí, tá rudaí suntasacha ansin. I mean, aithníodh in cuid den cuid den obair, cuid den taighde a rinne an mheitheal ansin, fuair siad, bhí ceistneoirí is eile ag dul amach ón scoil agus sin agus bhí daoine a' freagairt, cén sórt úsáide a bhí acu don Ghaeilge sa bhaile agus mar sin dó. Agus aithníodh fiche is a sé teaghlach, sé theaghlach is fiche ansin, a bhfuil páistí scoile acu a labhraíonn Gaeilge mar phríomhtheanga sa bhaile. Tá b'fhéidir níos mó na sin ann, sin iad na daoine a thug a gcuid ceistneoirí ar ais, ar ndóigh, thiocfadh leis a bheith níos mó na sin, ach ar a laghad fiche is a sé ann. Anois, nuair a dúradh sin, tá a fhios agam go raibh iontas ar dhaoine agus bhí roinnt cainte sna meáin ansin a rá go bhfuil bhuel bhí go leor ochón agus mar sin dó sin gan an oiread sin teaghlach a bheith ann agus mar sin dó. Ach má dhéanann muid beagáinín d'anailís ar sin, tchí muid go bhfuil seasmhachas áirithe in líon na teaghlach sin in sa cheantar. Is ionann an líon sin, a bheag nó a mhór, agus líon na teaghlach a fuair an deontas iomlán faoi Scéim Labhairt na Gaeilge, mar shampla, idir 93 agus 2005. Thart ar, luainigh sé idir 28 agus 31 teaghlach an t-am sin ar fad. Tháinig ardú air ina dhiaidh sin, ach scéal eile do lá eile atá ansin is dóiche. Mar sin de, tá seasmhachas áirithe ann. Le tuairim is 30 bliain, is ionann sin is rá nach iad na teaghlaigh céanna iad, ní féidir leis na teaghlaigh céanna a bheith i gceist. Chomh maith le sin, ó thaobh an comhthéacs dó, má cen cén rud atá ag beathú na ndaoine seo, cén dóigh a bhfuil na teaghlaigh seo fós ann agus go bhfuil a líon sin íseal ach tá sé ann go measartha buan le breis is glúin mar sin dó. Bhuel, má amharcann muid arís ar na staitisticí sin, tá tuairim is 900 cainteoir laethúil eile insa cheantar. Na teaghlaigh a labhraíonn Gaeilge nach bhfuil páistí acu nó nach bhfuil páistí in aois scoile acu chomh maith, a chur san áireamh chomh maith. So tá daoine in sa chomhluadar atá ag na páistí sin, b'fhéidir daoine iad a bhfuil a gcuid páistí tógtha acu, tá daoine muinteartha leo, daoine gaolta leo agus eile. Tá cairde ar ndóighe atá ag na daoine a labharann Gaeilge, is minic a mbíonn cairde acu atá mórán ar aon dul leofa féin. Tá. institiúidiú ins na ceantair sin chomh maith, mar shampla, an scolaíocht Gaeilge agus mar sin. Agus rud eile atá suntasach, is go leor, agus tá sé seo fíor, ní, ní amháin ins na ceantair is, is laige Gaeilge, nó ceantair nach bhfuil an oiread sin cainteoirí rialta Gaeilge iontu, ansin, tá sé fíor ins na ceantair Gaeltachta trí chéile, ins an taighde fada atá siúl againn tchí muid seo, ná go bhfuil go leor des na cainteoirí rialta Gaeilge, na cainteoirí atá ag déanamh an-iarracht leis an Ghaeilge, go bhfuil siad ag obair go gairmiúil le Gaeilge chomh maith. Ní gach uile dhuine acu, ach. céatadán suntasach des na daoine ansin ar múinteoirí iad, daoine atá ag obair le gairmeacha ina bhfuil an Ghaeilge tábhachtach nó a bhfuil sé de dhíth orthu chomh maith ansin. Is daoine iad sin a bhfuil infheistiú saoil déanta acu, nach mór, ar an Ghaeilge agus a bhfuil sé sin le feiceáil in san gníomhaíocht atá siúl acu lena gcuid páistí féin. Tá sé difriúil ón dóigh a bhfuil sé taobh amuigh den Ghaeltacht. Rud eile a dtig linn a rá faoin gníomhachas teanga sa Ghaeltacht mar sin nó gur rogha gníomhach a bhíonn ann. Más ciúin féin a dhéantar an rogha go minic ansin ní hé go mbíonn daoine ag scairtigh amach go bhfuil siad chun a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge ach mar a dúirt dúradh linn go minic in san taighde a bhíonn ar siúl againn ins na ceantair Gaeltachta agus rud a mheastar ní bhíodh greim ag an gcomhair ansin, ná nach bhfuil aon cainteoirí Gaeilge ann de thaisme a thuilleadh. Sin é go bhfuil iarracht a dhéanamh ag tuismitheoirí, tá iarracht a dhéanamh ag daoine atá timpeall ar na páistí sin an Ghaeilge a thabhairt dóibh, agus ní i gcónaí a bhíonn sé fíor. Is mar sin atá difear ann idir teaghlaigh a bhíonn a iontach gníomhach ag iarraidh an Ghaeilge a thabhairt dá gcuid páistí agus teaghlaigh eile nach ndéanann a leithéid. Bíodh sé sin toisc nach bhfuil, b'fhéidir, an caighdeán Gaeilge acu agus ba mhaith leofa, nó b'fhéidir go bhfuil siad ar nós cuma liom, nó b'fhéidir go bhfuil, nár smaoinigh siad ar an cheist. Ach má amharcann muid ar na daoine atá iontach gníomhach ansin agus má amharcann muid ar na páistí s'acu, tchí muid go bhfuil leanúnachas ann. Tá meath in úsáid na teanga sa phobal go cinnte. Nuair a bhí muid. Déanamh anailíse ar na figiúirí sin do cheantar Mhúscraí, ansin chuaigh mé labhairt le cuid de na tuismitheoirí, mar shampla, ins na pobail sin. Nó bhí sé seo, ar bhealach, ní raibh sé ag luí le réasún, ansin déarfadh gach duine leat nach bhfuil an oiread céanna Gaeilic a labhairt ins a' cheantar is a bhíodh. Agus deir siad, bhuel, tá sé sin fíor go pointe, Tá daoine fós ann, tá gréasán cinnte ann, tá mogalra de dhaoine ann, ach ins an chomharsanacht ar fad ansin níl an oiread sin Gaeilge á labhairt is mar sin. Má tchí muid mar sin dó go bhfuil an croí ann go fóill, ar bhealach. Agus tchí muid sin fiú ins na ceantair is mó Gaeilge, fiú roinnt taighde atá déanta ar an Cheathrú Rua againn mar shampla, go bhfuil pobal áirithe ann atá i bhfad níos díograisí ó thaobh na Gaeilge dó agus go bhfuil an chuid eile ansin, na daoine a bhíonn siad a labhairt leo ansin, bhuel, sin an áit a bhfuil a, bhuel, sea, sleamhnú, mar sin dó. Mar sin de, tá dúshláin faoi leith againn ansin. Is minic a mhothaíonn cainteoirí gníomhacha go bhfuil an pobal áitiúil níos tábhachtaí ná an gréas teanga s'acu féin, rud eile a tháinig chugainn go minic ansin. Mar sin dó, a mbíonn na cainteoirí Gaeilge seo atá iontach gníomhach, an mbíonn siad ag féachaint orthu féin mar, mar phobal faoi leith? Agus an freagra a bhíonn air sin ná tá sé, níl sé fíor, go huile is go hiomlán fíor. Ins an taighde ar fad atá déanta ansin, tchí muid go bhfuil dearcadh faoi leith ag daoine seo atá difriúil ó dhaoine a bhfuil Gaeilge acu nó a bhfuil Gaeilge líofa acu, agus tagann sé sin is dóiche ón tógáil agus an dóigh a bhfuil siad tiomanta don Ghaeilge insa teaghlach le roinnt glúnta. Ach ag an am céanna, is minic a deirtear linn, go bhfuil siad buartha fé dheighilt a dhéanamh insa phobal. Bhíonn an pobal áitiúil iontach tábhachtach dóibh agus tchímid sin mar shampla in Tús Maith in Corca Dhuibhne nuair a thosaigh siad ansin nuair a bhí siad ag iarraidh díriú ar theaghlaigh a bhí ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilic ansin go raibh sé deacair ar dtús ansin ag cur ina luí ar dhaoine gur smaoineamh maith a bhí ansin agus bhí daoine buartha fén deighilt sin. Mar sin de caithfear dul i ngleic le sin. agus an freastal ar an dá rud is dóiche. An leanúnachas mar sin de ins na teaghlaigh atá tiomanta don Ghaeilge ansin, is rud suntasach é, agus is rud suntasach é atá le mothú is dóigh liom san gach uile cheantar Gaeltachta ó na ceantair is laige go dtí na ceantair is láidre go fóill. Tá, is pobal ar bhealach, is pobal taobh istigh den phobal iad na cainteoirí rialta sin, ach tá luach ar a ról sa phobal, dóibh féin agus don phobal atá taobh amuigh díofa. Agus ní mór díriú, mar sin de, ar riachtanais na gcainteoirí rialta Gaeilge, na cainteoirí maithe Gaeilge ar cheart an Ghaeilge a chothú dóibh, a éascú dóibh ag go leor bealaí go cinnte, ach ag an am céanna caithfear díriú ar an chomharsanacht agus ar an chomharsanacht ar cuid den phobal teangan iad. Téann sé seo ó thaobh na teoirice de i bhfad siar, ar ndóigh. Sna seascaidí, bhí Nancy Dorian agus cuid den obair mhór a rinne sí in Albain a leag síos cuid de na teoiricí a bhíonn againn faoin mhalartú teangan agus mar sin dó. Bhí sí ag rá fiú an t-am sin, caithfear a bheith ag féachaint ar imeall an phobail teangan i gcónaí. Bímid ag díriú go minic ar na cainteoirí is fearr Gaeilge, na daoine is dílse Gaeilge agus mar sin dó, ach caithfear na daoine muinteartha leo, na comharsanacht leo, daoine sa teaghlach leo, na huncail, na daoine a tháinig ar ais ó áiteacha thar sáile, ar cuid den phobal iad chomh maith, a bhfuil tuiscint acu ar an nGaeilge, b'fhéidir. Agus dá gcuirfear an cheist ar na cainteoirí maithe Gaeilge ar cuid den phobal iad, ní bheadh aon amhras ann faoi, is cuid den phobal iad chomh maith. Agus díreach agus mé ag teacht chun deiridh ansin, caithfidh mé a rá, níl muid linn féin ins na ceisteanna seo. Mar a dúirt mé ag an tús ansin agus mé ag tagairt do Fishman agus é ag caint fé na teangacha eile, agus an Ghaeilge a bheith mar shampla aige i bhfad an ama ach gurbh í an Ghiúdais a bhí i gceist aige. Mar shampla, ins an Íoslainn faoi láthair tá roinnt taighde nua-fhoilsithe, mar shampla Elin Thordardottir ansin nó Hanna Ragnarsdóttir, mar shampla, ag caint faoi dhéagóirí agus daoine óga fiú den réamhscoil ansin agus an méid Béarla a labhrann siad agus an dóigh a thugann daoine faoi deara ins an Ísiltír agus ins an Bheilg ansin, go minic go mbíonn Béarla ag a gcuid páistí sula dtosaíonn siad ar scoil anois, nuair nach bhfuil aon Bhéarla á labhairt sa bhaile is mar sin de, agus go bhfuil éifeacht aige sin ar an dearcadh atá acu mar theaghlaigh ag iarraidh an teanga dhúchais s'acu a thabhairt dos na páistí. Ach an rud atá tábhachtach ná an leanúnachas seo. Más rud é go bhfuil na tuismitheoirí sin dílis don teanga, cén dóigh a dtig leofa an dílseacht sin a thabhairt don chéad ghlúin eile, do na daoine atá níos óige ná iad. Sin iad na dúshláin atá i gcroí na Gaeilge go fóill, is dóigh liomsa. Críochnóidh mé ag pilleadh ar Fishman arís ansin, a Shikl cad é a rinne tusa inniu ar son na Giúdaise, an cheist mhór seo a chuir sé go minic agus é ag caint ansin. Aisteach go leor, dóibh siúd a bhfuil suim acu insan litríocht, acadúil faoi na ceisteanna seo. Tá grúpa againn ag iarraidh teacht ar seo a bheith scríofa aige áit ar bith agus ní thig linn teacht air. Ba ghnách leis a bheith ag rá seo go minic. A Shikl, cad é a rinne tusa ar son na Giúdaise? Tá freagrachas breise ar chainteoirí teanga atá mionlaithe, agus ní maith le gach uile dhuine an freagrachas sin. Tá freagrachas pearsanta á léiriú ag cainteoirí rialta Gaeilge sa Ghaeltacht, tá sé léirithe cheana féin, tá daoine ag déanamh iarrachta ar na ceisteanna seo. Tá freagrachas pearsanta ag gach duine, beag beann ar a chumas chomh maith ansin, agus tá sé seo iontach soiléir i gcuid de na pleananna teangan. Bhí mé ag léamh Plean Teanga Chois Fharraige ansin tamall gearr ó shin agus ag éisteacht leis an méid a bhí le rá ag Máirín Ní Neachtain in Scéal Aniar in Teacht Aniar mar scéal i rith an tsamhraidh ansin nuair a bhí sí ag rá go bhfuil freagrachas ar gach uile dhuine a bhfuil cónaí orthu sa cheantar sin i leith na Gaeilge. cainteoirí is líofa go dtí na daoine nach bhfuil Gaeilge acu ansin. Mar sin de, cad a rinne tusa, cad a rinne tusa ar son na Gaeilge? Sin í an cheist. Ní féidir le gníomhairí an stáit séanadh go bhfuil freagrachas orthu, rud a dhéantar go minic ansin. Ach sinn ag iarraidh bheith díograiseach, sinn ag iarraidh bheith ag bogadh rudaí ar aghaidh ansin, caithfidh muid féachaint ar na srianta atá ar an stát féin agus daoine atá ag obair taobh istigh den stát agus cén dóigh ar féidir na srianta sin a scaoileadh. So, sin muid. Go raibh míle maith agat, uh, a Thaidhg. Uh,